Ní féidir liom, seo an chéad uair nach bhfuil cead agam an rud díreach céanna a deirim achan uile eagrán because tá mé actually os comhair daoine anois which is saghas eagla ach sure look mar is, sorry, is mise Hugh Mac Giolla Cheara, deas bualadh libh, hello em is mise Hugh Mac Giolla Cheara and I am not an alcoholic em tá mé anseo Le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde ar dtús báire, tá mé anseo le Áine! Abair liom anois, goidé mar atá tú? Bhuel, tá mé i ndiaidh tabhairt faoi deara, seo an chéad podchraoladh dúinn a thaifead le chéile, ariamh, Stop! Yeah, as oh yeah. daichead, seo an 45ú.

Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú? Yeah, go maith, no, yeah, níl mise in ann a rá nach alcoholic mé, you know, but eh, yeah, tá mé anseo, goal, good vibes, seo ag Electric Picnic, so breá sásta anseo bheith beo le mo chuid cairde den chéad uair, eh, déanamh, déanamh eagrán beo, sin nó an gon coisín is, agus eh, gombail isteach sa mag agus seo dtí'n am, like. Cute.
Tá sé ró-cute, Tadhg. Déanfaidh fáil A ar haon dó trí, haon dó trí. Aww. Tá sé chomh deas. Chomh, chomh deas. Umm yeah, seo an chéad, so tá ceithre, ceathair eagrán déanta againn ach tá muid anois actually os comhair a chéile agus ag labhairt le chéile. An maith leat seo? Like an bhfearr leat like a bheith muidinne ar Zoom cos then ní thig leat muid a fheiceáil, you know, you get to get a look at the phone, or bheith ag labhairt le like, you know, cibé daoine ag an taobh?
Bhí orm gléasadh suas dó seo.

Tá sin fíor le haon áit. Bhuel, ach tá basic beagán níos mó anseo like so. Beidh níos mó clout, b'fhéidir níos mó clout againn anois. Yeah. Well is féidir leat anois cos tá performers wristbands againn anois fosta so thig linn bheith like oh bhfuil 's go raibh mise ar stáitse níos luaithe. Although tá muidinne istigh sa performers campsite and I think bhfuil siad ag ligint aon duine istigh ansin. Like bhí just daoine random ag dul thart agus mise ag iarraidh a bheith like oh cé tusa and like cé a bhfuil tusa ag glacadh leis agus bhí siad like

Please.
Cosúil le bheith ar Aifreann. Oh yeah yeah yeah. Muid chun an ciseán a chur thart ar an seomra anois. Well is sagart mé so tá. Go fund me points bheas ann dó. Is fíor sin, ní like ní chreideann daoine seo ach is sagart tú. No is sagart mé, no an t-athair Hugh Mac Giolla Cheara eh, Universal Church of Life a sílim go bhféadh ann, bhí sé like foirm a líon mé amach like thar an cos bhí mé basically bhí sé like tá mé ag iarraidh cóisir a bheith agam i rith an dianghlasáil.

Bhuel, tá muid anseo, seo é, ní hé seo ár gcéad féile, as in bhí muid ag féiltí eile, bhí muid ag Féile na Gealaí níos luaithe sa bhliain agus beidh siadsan ag déanamh gigs anseo ach an bhfuil, an ndéarfaidh sibh gur saineolaí féiltí sibh, like an ndéarfaidh sibh go bhfuil a fhios agat cad gur cheart duit a dhéanamh is cad nár cheart duit a dhéanamh?

Má tá eolas ag aon duine faoi Berlin House, I don't know, chuala aon duine faoi Berlin House? Like, it's like secret techno cave atá istigh thart ar an bpop. Sea, techno! Tech no, tech yes, sílim gurb é sin mar a dúirt Bart Simpson. Ach má so má tá eolas ag aon duine faoi seo, please inis dom, cos just ní théim a chodladh ar chor ar bith. bím yipped on life obviously ar ar. Tá tusa an exact like opposite dhomsa like chuaigh mise ceolchoirm in America agus thit mé mo chodladh ar speaker so like bhí an iomarca ólta agam obviously agus just like bhí mé mo chodladh ar an speaker so like fast asleep agus Hermitage Green just blaring ceol.

Ok, bhuel, obviously, taobh amuigh de na rudaí a mbeidh James ag déanamh thar an deireadh seachtaine, cad é na rudaí nár cheart duit a dhéanamh ag féile cheoil? Sílim nár cheart duit like scíth a bheith agat i rith an lae mar tá tú cailliúint amach ar an giota is fearr den lá agus duine ar Yeah. bith ag rá oh tá mé ag iarraidh fuinneamh a bheith agam you know agus Yeah. go mbeidh níos fearr níos deireanaí tá tú cailliúint amach ar an giota is fearr you know beidh fomo agat tá tú níos fearr as just Powering through a dhéanamh is beidh tú go breá. Powering through. Yeah. Sílimse, like, sea, má tá tú ag fanacht le duine inteacht, like, má tá tú ag roinnt puball le chéile agus tagann tú ar ais chuig do phuball agus tá níos mó ná beirt istigh sa phuball, like, you know, má thagann duine chun an bhaile le duine inteacht eile gan eolas a bheith agat, it's a bit like, cén fáth nár inis tú dom, like, cén fáth? Ó, má tá tú roinnt an puball le duine, cinnte. Bhuel, tú in ann stoca a chur ar do phuball.

nod maith é you know má you know cos then ní bheidh a fhios ag an bean goidé a amharcann tú cosúil ar chor ar bith go dtí an maidin dár gcionn tá sé yeah rómhall ag an pointe sin yeah exactly like yeah an deed déanta againn like so Don like deeds gen so tough luck tá gnó tá an gnó déanta agaibh ansin um, ach yeah tháinig mé agus literally it's like dubh like go hiomlán dubh like ní thig leat aon rud a fheiceáil ar chor ar bith um, ach a máha like a, an gceapann tú go gcuideodh sé leat Not leis, le linn na mná like, but like le linn na dhála like. Well, like teastaíonn go leor cúnamh now leis na mná but ag féile ceoil, I think go dtugann sé cúnamh bheo, you know teastaíonn beagán codladh sin was ar maidin I think so ní dhána grianna, grianna cineál mullach ort sin ar maidin an t-adar like beidh tú in ann codladh isteach go dtí a dó dhéag nó mar dhónta chodladh ceart ar a sé so bheifear tú a sé uair, a sé uair a chloig maith isteach and then.

le cúpla bliain anois so like obviously nuair a tagann tusa amach níl tusa ag cuartú you know partner I hope anyway ní ní bhíonn tusa ag cuartú duine inteacht em so obviously níl tusa ag cuartú le le fear agus tú ag dul amach but mé féin agus James na single Pringles caithfidh muid inniu you know má tarlaíonn sé tarlaíonn sé yeah so like like

Bhuel, bean, bhuel, bean le feiceáil, bean. No, ní hé. Em, I think, d'you know, br- no, I think go bhfuil sé ceart go leor. 'Cause like, muna bhfuil tú ag baint sult as agus tá an- na féiltí chomh mór, it's like, Yeah. tá tú chun Yeah. ceol a bhfuil dúil agat a aimsiú, like, ag- ag pointe inteacht san oíche. Yeah, ach bhfuil tú ag tréigean do chara ag an am céanna? I think braitheann sé ar cén form atá ar do chara I like think like. nach braitheann sé ar aiféala ná Aye well no so bhí so an an t-am deireanach a bhí mise ag EP bhí cineál muid cairde agus bhí siad like caithfidh muid dhul chuig rave in the woods I don't know rud éigin bíodh riamh ag rave in the woods ach tá sé like do na ravers so cool so bhí orainn dhul go rave in the woods agus bhí siad like ceithre a chlog ar maidin agus bhí mise just go hiomlán scriosta a ní raibh sé even

céard faoi nuair atá like yeah banna ceoil ann say like mar shampla like dá raibh tusa agus do chara like gafa le you know Dermot or whatever ach bhí like gig ollmhór ag tarlú ag an am céanna like an ar cheart duit scaradh le do chara like dul chuig an gig eile nó yes they deireann tú go ahead and have her yes oh gan aon fadhb ar bith cad a cheapann tusa James

formhór cuma cinn as fés tú like so má tá dea do chairde sin is feárr like so I feel like go just caithfidh tú really cineál teacht ar réiteach roimh ré and just rá seo ná scaoiltear mo scoil is Seo atá le tarlú.
yeah. Bhfuil sibh réidh do do cluiche? An bhfuil achan duine réidh do cluiche? So rinn muid inniu bhí muid ag iarraidh smaoitiú goidé gur féidir linn a dhéanamh agus muid le lucht féachana agus muid you know os comhair daoine whatever agus

Ná hamharc! Seo muid anois. OK. Cluiche póg nó pass? Ní fhaca sibh aon rud. Now. Tá muid thar a bheith rúnda anseo leis na seansanna. Tá muid thar a bheith speisialta. So, an chéad duine, I think, is sex symbol é é féin. Níl mé ag iarraidh, uh, uh, you know, daoine a, a, a mhilleadh dóibh

Anne Doyle! Anne Doyle! Gabh mo leithscéal! Is cuimhin liom nuair a bhí mé óg is bhíodh Mam ag rá tá an bhean sin craiceáilte. Like bhí sí ag cloisteáil scéalta go raibh an bhean seo i gcónaí like amuigh like achan oíche go raibh sí ag dul amach leis na réaltaí like móra in Éirinn agus go raibh sí

They're vegan sausages. Na vegan, yeah! Linda McCartney, geallaim duit, geallaim duit! Sé an fhadhb atá agamsa though, níl mise aclaí in aon chor, so like dá raibh Roz ag iarraidh na sunrise hikes sin a dhéanamh bhí mise suas sa leaba being like oh please Roz no, le do thoil! Is í an sórt duine ar Instagram is amharcann tú uirthi is deireann tú oh ba bhreá liom bheith cosúil léi is a bheith chomh díograiseach sin is ag dul amach ag déanamh na siúlóidí uilig seo is like na tránna uilig ar fud na tíre but

Hang on, fuair siad san what an 6 watch dúinn sa Eurovision nuair a bhí siad ag stair. Jedward tá muid ag an scríobh tá siad yeah tá siad Caithfidh mé a rá agus mo chara thíos ansin chomh maith thaitin siad linn ar dtús nuair a tháinig siad amach cheannaigh sise single s'acu What? agus anois bheadh sí like oh no ní ní maith liom ar chor ar bith iad. Tá mé just ag outáil Sally anseo. Oh.
Thaitin siad liom agus do bhád bhí crush beag orm orthu ag an tús. Bhí crush ort ar Jedward.
Giota beag ag an tús.
Ar Jed ná Ward?
Cén ceann? Bhuel níl fhios agam cé acu cé. Tá siad cosúil le mar an gcéanna, an bhfuil?
Yeah. Tá tá tá beef agamsa le Jedward. Or níos mó agam beef le Jedward. So tá. Tá sé gach duine anseo ach Jedward. Yeah.
Fuath liom Jedward. nó tá beef agam leo because tá so tá dhá chuntas TikTok ag Jedward because tá ceann ag ag but at time there is official Jedward and Jedward TikTok like Bhí sin mé é gur Jepiktok or sorry go something mé leis there. le Yeah, JepikTok yeah yeah. leanann leanann ceann amháin acu mise ar TikTok ach ní leanann an ceann eile

Tá siad iontach but nach mbeadh eagla ort go mbeadh ní bheadh siad just ag seasamh ar an taobh agus bheadh siad like agus seo mo mo chara anseo agus tá siad ag amharc an-mhaith ar seo like ní dhéanfaidh siad aon rud leat cause tá siad chomh cleachtaithe le green screen like sin sin an sin an eagla atá ormsa. Eh, Blas álainn though OK cad a cheapann tusa James?
Ó 100% póg like especially Fiona Kim Kardashian na nGael.
Kim Kardashian na nGael. Sin Mairéad, ní Sin Mairéad. Sin Mairéad.

Seamus, bhuel tá sí go iontach doicheall, iontach iontach Tá, doicheall. yeah. Tá.
Tá iontach doicheall.
But. But is as But. Longfort Is as í. Longfort í, like. An, I mean, sorry, just. Sin go leor, that's enough for me. Tá, tá cineál stair agamsa le Longfort agus eh, Ní stair maith é, eh? bhuel, Níl cead agam teacht ar ais.
níor chas mise le aon duine, níor chas mise as aon duine as Longfort le, le twenty three years de mo shaol.

Ar bhuail tú le haon duine leis an ghlór sin sa bhfíorshaol?

Pas! Pas! Take a bow. A cat Daniela. Eddie Lenihan. Póg! Cé?
Oh, an seanchaí, sorry. Cé daoibh nach bhfuil fhios agaibh cé Eddie Lenihan? Is laoch ó Chontae an Chláir é. Scríobhann sé leabhartaí faoi na sí, na síóga. Oh yeah. Agus creideann sé go hiomlán iontu. Is as an baile céanna é liomsa, Croisín.

Hiúdaí a bhí ar Chúla Ceathair. Póg! Póg! Ba cheart dóibh é thabhairt ar ais. Yes!
Yes!
Hiúdaí!
Hiúdaí beag! Hiúdaí beag! Bhuel, I mean, sin ainm eile, but ní Yeah. ní labhair muid faoi Hiúdaí beag. Yeah, yeah, ní labhair muid faoi Hiúdaí Ní beag. yeah. thuigim cad chuige a bhfuair siad riamh réidh leis. Bhí sé Ní thuig mé iontach. liom. Tá gas, tá an absolutely gcuimhneach gas. libh ar an game. ar an game ar an ríomhaire. Oh yeah yeah yeah yeah Bhí tú like ag caitheamh snowballs ar Hiúdaí.
Yeah But a ro- An game is fearr ever invented ar PC, Xbox, PlayStation, whatever. Sin an game is fearr ever. Re- remaster Hiúdaí do PlayStation 5 anois! Mhill an leaid sin mo sho- scolaíocht like bheadh mise really smart murach like mhill Hiúdaí mo scoil. Like bheadh mise just ar an laptop, click.

ceamara againn an t-am seo, ach thig leat ár gcuid aghaidheanna galánta a fheiceáil ag am inteacht eile. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sé mar Flatharta ar Instagram, Flatharta ar Twitter agus Flatharta ar TikTok.